Bhain Naomh Treasa Loch Mhic Ruairí stair amach nuair a chloíodar an Charraig Mhór tar éis am breise lena gcéad chluiche ceannais Thír Eoghain a shroisint. An éireodh do na réalta óga stair a bhaint amach i mbliana, nó an gcuirfeadh craobhaithe na bliana seo caite agus seaimpíní 2023 Trí Leac stop leo lena ndeichiú craobh a bhuachaint? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Seilbh luath anois aige Loch Mhic Ruairí sa Cóngarach anois don stua annso seo chugainn Ruairí Mac Colla anois. An féidir leis socrú síos annso agus iarracht a chur isteach i dtreo an bháid a thá'n ceann san árd cóngarach do'n bpolla ach an brat bán árdaithe annsan. An chéad scór fachta aige annsan dá fhoireann. Tá aríst dul suas fé'n bpáirc athá Aodhán Donaghy annso agus gan mórán brú á chur ar liathróid annso aige. Trí Leac tá siad sásta a dhóthaint suí siar píosa beag annso. Loch Mhic Ruairí, Thá sé taispeánta go bhfuil siad breá ábalta na scóranna a fháilt ó i bhfad i bhfad amach fén bpáirc agus thá ceann fachta ansan aige. Fear lár an ghorta sin, sin Cathal Donaghy an babhta san. Ceann san crochta i dtreo an cliatháin anso in airde leo. Ceann san buailte sa bhfuil aige Stephen O'Donnell, thá sé fachta aige. An fear athá ag imirt istigh sa chúinne tráthnóna, sin Pádraic Meenagh. An ceann san curtha isteach íseal ansan aige. Leathsheans ar bhád ach thairis an dtrasnán. McElholm an babhta san. É ag imirt ar an ndaichead slat tráthnóna. Seacht scór as a chéile fachta anois aige Loch Mhic Ruairí. Beidh siad ana-shásta leis sin. Mar sin caithfidh Trí Leac rud éigin anois a dh'fháilt amach as an ngluaisteacht atá suas fén bpáirc le Rory Brennan atá trasna ar ais é. Tá spás á dh'fháilt aige agus thairis an dtrasnán is bhí sé sin ag teastáil uathu chun stop a chur anso le Loch Mhic Ruairí. Sin Mattie Donnelly tagtha amach fén ghort anso. Píosa beag. Daire Gallagher, uimhir a dó, á chaitheamh aige ach ag imirt suas fén bpáirc. Ceann sin crochta isteach ansan aige Lee Brennan. An mbeidh sé sin cóngarach don mbád? Amach leis an bháideoir agus gan faic le déanamh acu ach bróig a chur leis. Ciarán Daly a bhí istigh ann. Tháinig an báideoir amach ansan, thit an liathróid uaidh agus Daly ann chun críoch a chur leis agus bád fachta acu. Mac Culadh arís. Fuair sé scór deas ansan tamaillín beag o shoin ó'n spota so. Bhfuil aon ceacht foghlamtha aige 'sna cosantóirí? Níl, mar tá ceann eile fachta anois aige. Sin Ruaidhrí Mac Culadh ag imirt an-mhaith istigh ansan tráthnóna. Liam Gray, an féidir le Liam scór a dh'fháilt. Lee Brennan. Bhuel tháinig bád gan dabht do'n liathróid a chroch sé isteach i dtreo an bháid ansan tamaillín beag o shoin. Seo chugainn Brennan arís ag cruthú na fadhbanna. Bhfuil scór le fáilt anso aige. Tá. McElholm arís ag imirt ar an ndaichead slat ag stiúradh na himeartha anso do Loch Mhic Ruairí. Gan dabht seacht scór as a chéile fachta acu anso sa chéad leath. An féidir leis féin ceann a dh'fháilt anso? Beidh luach dhá phointe air seo má théann sé thairis an dtrasnán. Méid san déanta aige agus Crean díreach roimis leath am. Ceann san buailte amach fada. Amach leo i dtreo lár an ghoirt arís. Cé a gheobhaidh an tseilbh anso? Thá sé fachta aige Trí Leac anois, níl na cosantóirí age baile anso. Thá dainséar ag baint leis seo. Seo chugainn Donnelly. A pháirtí cóngarach do ansan sin Ciarán Daly agus báide fachta acu. An mbeidh sé sin cinniúnach? Ní raibh na cosantóirí aige baile babhta san agus báide aimsithe aige Ciarán Daly. Tá tú arís ag dul trasna an bhosca. Cóngarach don bpolla. Rudaí socraithe síos anso. Píosa beag ag Cathal Donaghy arís ag cruthú na fadhbanna. Sin Mattie Donnelly isteach sa spás. Trí Leac ag triail rud éigin a chruthú. Tá dhá bháide fachta acu. An féidir leo ceann eile a dh'fháilt anso? Tá siad arís sásta iarracht a chaitheamh isteach i dtreo sna pollaí atá. Liam Gray thairis an dtrasnán. É sin ag teastáil uathu arís. Tá sé fachta cóngarach don seastán tá sé fachta acu uathu arís. Loch Mhic Ruairí bheadh siad díomách leis sin. Tá sé fachta arís aige Trí Leac atá. Gach aon babhta go dtéann siad chun cinn tá siad ag féachaint dainséarach. Thairis an dtrasnán aige Richie Donnelly. Níl faic idir an dhá fhoireann anso. McElholm anois ar an liathróid. Caithfidh siad rud éigin a dhéanamh anois anso. Ruathar aonair le taispeáint anso aige McElholm. Láimh curtha in airde ag an réiteoir. Cad a thitfidh amach anso? Beidh seans ar scór anso aige Loch Mhic Ruairí. An ceann san crochta isteach agus thairis an trasnán. Sin Gareth Donaghy. Tá sé ag imirt ar an gcliathán tráthnóna. McElholm ag déanamh an obair cruaidh ach leis sin tá an fheadóg séidte anso ag an réiteoir agus tá sé buaite anso aige Loch Mhic Ruairí, 0, 18, curtha suas acu ar clár an scór, an Trí Leac, 2, 11.